Igbo mụrụ nze mụọ ọzọ anyị abịakwa ka anyị si abịa anyịnwa bụ ndị ụtọ ndụ media house ọ bụ n'okwu a kpụ n'ọnụ nke bụ na ife eji marụ ndị Igbo bụ ịgba mbọ maka na onye rụọ o mee gịnị o rie nke mụtara aka aja aja na-ebute gịnị ọnụ mmanụ mmanụ maka na ụtọ ndụ bụ na ndụ ọ bụrọ n'ọnwụ ọ ịgba mbọ gbasia mbọ oge ị na-agba mbọ ị na-azụ onwe gị aka aja aja ị zọtazie onwe gị i wee lachaa mmanụ mmanụ wee dị ndụ wee nwee joy of being a human being in you nke ndị oyibo kpọrọ na ụtọ ndụ anụnwa nọ na ndụ ọ bụrọ n'ọnwụ maka na onye nwụrụ anwụ ada enwe aṅụrị ozu ada ekwu okwu onye anyị nọ n'ọfịs ya taa bụ nnekwu odogwu Ọka North and South ji wee dị ebube Anambra steeti ma n'ọnụ Naijiria ma n'ọnụ anyị nọ n'ọfịs ya taa na Abuja nwa a mụrụ gbaa egbe na Ụmụawụlụ Ọkpala Eshi Ancient Kingdom High Chief Sir Dr. Christopher Ndubuisi

o tego anyị ji anụ kepukepu etu i si eme ọgọ ma etu i si enyere obodo aka ụfọdụ sị mba na ife agbagha aka na ọ gbagha aka na gịnị na ọsọ mebere a na-ekwu na-arụ na hotel a na-ekwu a na-eme nke nwa na ibobo gị akarịa na oke ite gị na-akwụ akwụ na-asụ asụ ka anyị bịa anyị wee sị mba na anyị ga-abịa ka i nye anyị adreesị dibịa gwọrọ ite nke a na ọ karịa ka anyị jekere na ife ọma na-adị arụ anyị mma Gwa anyị size ite ahụ. Ọ- maka ite na-enwe size ọ na-enwe 20 litres enwe 50 litres so anyị wee sị ka anyị bịa taa ka anyị marụ na ijosụrụ nọkata gbagota abuja bụrụ Pinnatech a na-ekwu ị gbagota abuja na-eme investment a na-ekwu ị gbagota abuja zaba ikenga chi were aka gị so the thing be confusing maka ihe onye amaghọ na-akarị ya maka Mike Ejeagha sị n'ụwa mgbede ka mma na a mụchaa nwa a pịchaa nwa a pịchachaa nwa o gbee igbe o gbechaa igbe a dọ ya ọdụ ọ dọsịa ọdụ ọ kwụ ọtọ ọ kwụsịa ọtọ o wee gbaba ọsọ maka na ife ụwa na-atụ nge nge so anyị wee sị ka anyị na gị nọrịa just for few minutes ka anyị mmanụ kene ihe gị na ije jere ndewo sir daalụ mụ na nwanne nwoke na ebe chi bọtara mm. dibiro n'ihe nweghị ego na akaụntụ mm. ọ na-ekochisi elu na mm. ah, daalụ Igbo mma mmanụ. Nọ. Ndewo. Igbo bụ Igbo mma mmanụ. Ndewo. Ekele Igbo unu. Ọkwa ah, ekele ka m bu bịa n'ebe ụnụ nọ gbasara program unu a because um, ọ ezigbo atụmatụ. Ihe m ji sị na ezigbo atụmatụ na ọ dịzi ka ihe eji wee mara anyị nwa wụ ndị Igbo anazi anyị. ah, anyị wụ hard workers uchu mgba mbọ ọ ihe eji mara anyị steadfastness ihe eji mara ndị Igbo and uh, so far so good it has been helping us because ihe m ji wee sị na ọ na-enyere anyị aka na um, after the war had nothing onweghị ihe anyị nwere anyị wee nee anya sị na ọ ka mma na onye ọbụla gbawara mbọ onye fụọ nwee ihe ọ na-eme na-enye ndị be ya nri o jee dute nwanne ya bịa soro ya na-agba mbọ onye hụ ụzọ ebe o si aga ọ gaa nya o jee dute nwanne nwanne ya esoro gaa mhm. ọ nya mere ị bịa n'ala Igbo o nwere ndị ọ ga-awụ ị pụta na particular village a sị gị na ndị a na ihe eji maa ha wụ supermarket na ndị a na ihe eji maa ha wụ clearing and forwarding mhm. na ndị a na ihe eji mara ha wụ bookshop spare parts building material because na ọ onye izizi gara ya waa ụzọ ji na-ebute ụmụnne ha mm-hmm. ha wee na-aga so ọ bụrụ ihe ọṅụ rụọrọ anyị nwa wụ ndị Igbo ndị Igbo na-ata afọ ndị Igbo gọziri anyị and Chukwu gọziri anyị fụrụ anyị n'anya gị nee anya fụ ihe niile na-eme na Naịjirịa ihe ọbụla a na-eme otu a ọsadebe gụrụ egwu sị na ihe a na-eme nwaanyị anọghị ya na ya bụ ihe wee ka ọ dị otu a ka ọ bụ ihe ọbụla a na-eme onye igbo anọghị na ya anaghị ya ha anaghị eme isi jee nene from a to z ma na business ma group ọbụla a na-ekwu maka ya ma na church we are the pillars in all area of ramification onweghị ihe ọbụla a na-eme eme anyị soworo pillar so chie nyawụ ite chie nyawụ um, ihe a na-eme so anyị kene chukwu and it's only the grace of God and the glory of God hovering around us because ihe dị elu ekwu na glory of God bụ na ihe ọbụla ị na-eme n'ụwa kwụwa aka gị ọtọ nwa mmadụ emegbula nwa mmụọ nwa mmụọ and once ị kwụwara aka gị ọtọ na-eme ihe ọwụna ị na-eme Chukwu ya-agọzi um, ihe ọbụla wụ ihe a na-eme eme business dị mma any of the business in any business ị ya-afụ onye Igbo ọ na-epromotu ya nwayọ nwayọ ọ na-aga nwayọ nwayọ ọ na-aga ọ ya-esi from there lụọ nwaanyị si from there gbawa moto si from there rụọ ụlọ si from there na-azụ ụmụ ya si from there nwee nke a nwee this one nwee that one from that source nwayọ nwayọ but i lezie anya fụ ihe na-eme kịta fụ ihe ọgbara ọfụụ na-eme ọ dụzie ka ọ wụzi anyị nwa wụ ndị Igbo na ya bụ ihe eji mara anyị na-ana eji mara anyị wụ nchu uchu mgba mbọ nnyere ụmụnne anyị aka ndị a na-enyerukwu aka na enweghịzi onye dị willing because ị ya-afụ somebody na-agwa ya na nee ụzọ ọ ya-esi na nee ụzọ ọ esi ya abara ya uru ọ na-ene gị anya ma ụzọ ka i si wee na-aza ike ma ụzọ ka i si wee lụta ụlọ gị anụ ka ụzọ ka i si wee na-agba nnukwu moto a ọ nya mere m ji wee at a time feel na ihe na-eme anyị si anyị n'aka ndị mmadụ agha na-eji anyị maka ihe mmadụ ya-ekwu or ihe mmadụ ya-efeel mịa eyi na akwado ọcha ịwa ọka akwa mmadụ nhicha a na-asachasị enyi nke ya enye unu na-anyọ na afụrụ ihe mbe ya chipes akwa ọhịa ọnụ national anthem ndị ndị Igbo ọhịa ihe nye ọpa ndị ama na-eji ebe m na-eje na-eme ụtọ okwu mmegbu onwezi ihe gwọrọ ihe m na-ekwu na onye ọwụna ya ndị tụọ anya na tụọ anya na ma anyị nwa na-azụ ụmụ ụmụ anyị ọfụ kwesịrị ịna-akọwara ụmụ anyị ka anyị si bido ka igbo si bido Okay. ka ihe ụwa dụ because na everyday wụ some people onye ọwụna onye ị zụgide nwa gị 15 years i dufie obodo oyibo from obodo oyibo nwa gị ayazị anata ọ nata anata ọ na-agwa gị ọ na-asụ men men daddy I don't understand uh, this thing I don't need it Eh, ị ghọta anyị so eme onwe anyị yes but ọ bụrụ na nwa gị na-eto ị na-agwa ya na nekwene ka e si wee jee na nekwene ebe i bidoro na nekwene ihe gị na ihe e ji

na onye ruo n'ahịa akpa n'isi akpa n'ogu akpa n'ọfọ na e nwere ihe e ji mara ndị Igbo ị gwa nwa gị etu i si were bido now ihe m chọrọ ịjụ or ihe anyị chọrọ ka ị meere anyị dịka a stakeholder ị bụ n'ala Igbo because na ọ bụrụ na five eastern states zuru ezu or governor of five eastern state pụta kịta wee kwuo ngwa state chịpụta 100 billionaires na a chọrọ inwe 5 eastern state eh, eh, billionaires eh, meeting with the 5 eastern governors i strongly believe na leta ga-abịa n'office gị because of what your philanthropic uh, gesture e endịrọ just your village o extendekwu to the government maka na aka ekpe kwọọ aka nri aka nri akwọọ aka ekpe now dịka i si wee kwuo anyị na-akọwatara ụmụ anyị ị nwere ike ịkọwatara anyị etu i si were bido ka ọra na eze wee sokwa wee nụrụ just for few minutes um, otu i si wee bido grace of God okay aka chukwu

na-agụ akwụkwọ jee bọyị nna m bụ ịkwụ ọtụ tasking ịzụ mmadụ na yunivasiti ebe onye ka o zuo onye ka o zuo m apụ sị na nwezi na oke ahụ m gụrụ ezugo n'ọzi ihe ahụ eme ego wee ghọta my father na-eji m my brother Mbaka na-eji m mụ wee ga natara kene na aka ya eme biznes bet ka agụgodo akwụkwọ uju m jebe Aba ruo Aba anọnwughị m one year anọnwughị m one year agụụ sọsọ nri nke m na-erigodu be nna m rijuo afọ ihe edozibe ebe ọzọ na anaghị chọpụ ya a na-arachọ onye Okwe ọzọ. egbu okwe egbu wee nachite azụ lukwuo there m fụ na oke akwụkwọ ahụ m gụrụ ezubeghị oke na ọ ha eteki m far ịghọta wee nata bidokwa gụwakwa akwụkwọ nata soro nna soro my brother nazie Bauchi bido gụwa mbụ Sir Emmanuel Ndubuisi Mbaka Mbaka bụ my mentor okay your elder brother yes okay ọ nya ka m ji na-akọwara na ndị be anyị wụ onye mara ihe kụziere nwanne ya ọ nya ma kụziere m oh. ịghọta nnụ nke na nnukwu ya nke ntị diọkpara nne ya bụ mentọ ya mhm. so ọ ebe m nọ wee nachia back to school ebidokwa gụọkwa na Bauchi gụọkwa skuul gụkwekwa ka m na-agụ akwụkwọ ka m na-eme biznes ịghọta m jee skuul nata m nọrọ na shọp ihe eji mara ndị Igbo na-amụ biznes megide ọ sị m bịara Abuja m bịa Abuja ebe a bido biznes abịa m Abuja here 1999 99 okay yes. before millennium year yes before the year 2000 yes ka m bịara Abuja here

ịmakwa biznes na-eme gwa na-eme stationaries okay and computer accessories okay and all from stationary and computer accessories ahụ ka emegide ruo today diversify gide wee nweta pinatech engineering nweta pinatech suit with the Black Gold Construction, okay. with the other subsidiary companies under Pinatech. Under Pinatech. ok kedu afa kọmpini izizi kedu afa first business name yes from that computer nwetalụ this pin I did from that computer macris computers ok macris computers ọ ka dụ ọwụwa ọnwụbe ok ọ ka dụ ọ dị na Wuse 2 mana zone 3 ka m nwere shop ebe m na-ele kọmputa Gawa n'iru sir. But ọ naghị ha construction business ha eme. Okay. Ya mụtara nke a, nke a, nke a, nke a, pụta nke a. So diversification brought me this far. And ihe m ji na-akọwara gị ihe anụnwa bụ na as I speak to you, uh, the growth over time Real estate. enwegoro is enormous and all because na e discover m onwe m back mara that I cannot be anything without school without education and ọ ya mere ị fụ onye ka na-eto eto ị na-agwa ya na o need some basic education ọ na-asị gị no na ọ ma ebe ọ na-eje o jechaa ọ ya anachita Ọ ya anachita. ọ nachiteghị azụ ebe ahụ ọ ma ọ na-eje ahụ eru ebe ahụ because you need education for you to excel and to be more you need, enlightened. you need knowledge Mhm. for you to excel agụsịrị m akwụkwọ na Bauchi bịa here continue

Ah, program unu amaka and program unu is geared in arresting the younger ones that are going astray because na ha feel na ego a na-esi n'elu ada and na ego a na onweghị time onweghị ihe ọwụna ị na-eme Chukwu gọzie gị ime enye 5 10 years 15 years ka ibe na-ana na-afụ light in the tunnel but ihe ọwụna a ya agwa gị na today today iweta nke a echi mee nke a wụrụ nke a mee this one ka onye a ka this person ka onye a anyị nwa wụ old hand in this business enweghị onye anyị chọọ nka ihe anyị chọọ mme wụ mgba mbọ nwee ihe ọwụna anyị needịrị nwe anyị emenyachi We're not struggling to nka anybody. But this younger generation now, this uh, what can I Gen Z. Gen Z, chọrọ nka onye ọwụna. Ihe ndị Igbo na-eme onwe onye bịa nọrọ sị ndị a chọọ ka ndị nọbunu nọ. Ha chọọ beti anyị nwa ya agbawa ewere bọọlụ anyị na-agba pasaara ha ewee ghọta ihe a na-ekwu ma both cultural and otherwise because na ọ bụrụ na ndị nna nna anyị ha transfer ha anyị aha amụ ya na so ihe m na-ayọ ha wụ na-ayọ everybody ma ndị otu anyị kwu because millennium ma ndị millennium ma ndị a na-akpọ Gen Z ma o nwere ndị na-emekwu ka ndị Gen Z wụ millennium ị ghọta etinye gị na asị na ikwu amaghị ibe ezi ya and eh, ihe anyị na-eme wụ ka ọ dịrị nwoke na mma dịrị nwaanyị na mma onye nụ history ka onye si wee agbawa mbọ wee dị successful ọ malụ na chukwu elofuru na i mee business 1 year 2 years 3 years 5 years ị gbabeghị moto ị rụbeghị ụlọ awụha na chukwu echizọbụrụ chukwu nwere time ihe ọbụla nọ n'ụwa there is time for everything there is time to be born there is time to be successful there is time to also go from the world so and uh, uh, once you are patient in life you will get there but if you are not patient because i neba anya ihe niile na-eme na ị fụ na so many of these people na-eme mistake na-ene people anya na-ene social media anya na-ene onye buru nnukwu moto gafee ọ dị ya ka moto a mere n'ụtụtụ taa ma ya amarọ na ọ over time and the blessing of God because ihe ọbụla ị na-eme ma ọ wụ na aka Chukwu adọghị ya weisi ịghọta ihe niile a na-akọ ego esiela elu ada you must work hard you must be close to God God is the Alpha and Omega God is the giver of life God is giver of wealth God is giver of everything ọ bụrụ na man-made ọ wụrụ na mmadụ na-enye onye ahụ na-emerụ ihe ya nye n'onwe ya nye onwe ị ghọta ọ bụrụ na ọ ya wụ m teta ụra m dinọrọ n'elu bed ego na-abata ihe na-adị atara onwe m ahụfụ bete ndị mgbe a ma na-alala ụlọ ọrụ na-arụ ọrụ n'office ebe m na-alahụ ụra na-eche ihe m eme the next day ka m si eme nke a mee nke a jee nke a jee nke a so but these people need to know they need to hear ọ ya mere m ji wee na appreciate program ụnụ a because it will go a long way in educating our people but the issue wụ na ndị a na-ekwu na a na-educate a ya-egekwa ihe ị na-eme that is the problem so ụnụ na-eme ihe ụnụ na target also to create

ị nụrụ na onye ọwụna bụ successful na o nwere somewhere ebe obi n'ọgụ na o nwe ebe o tiri aka nnọọ Paul na-abịa ebe m tiri aka ndị ọzọ si afternoon mass na-abata 12 o'clock mass na enyi m nwoke amaghị ya

nnọọ sir ee eh, biko onye bụla na anyị ji ajụjụ ajụgbu gị ee eh, anyị achịkọtara go eh, ị nwere ike icheta ihe dịka ahịa ego one that your elder brother Ụkpaka Sir Emmanuel Ndubuisi ego one o ji wee bidoro gị ahịa i were register your first business name Macris kedu ahọ dị ihe ahụ then how many years ka ị tụrụ akawa ahụ tutu ya anyị wee move on to Pinatech anyị nọ n'elu ya na-azụzi ụmụ Igbo um, uh, if I can remember okay.

Uh, if I may put it, I think uh, September, September 14th, 2000, uh, 1999. September 14th. Okay, no, sir. Biko, uh, na nchịkọta before ị were mee nke ikpeazụ na ewena iwe kedu ihe motivetiri gị maka enere m anya ebe a fụ Pinatech Engineering Nigeria Limited and ị ma na ị bịa na engineering department o buru ibu but I believe na this is civil engineering to my, but, uh, so, uh, so kedu ihe maka o nwere onye ya-asị na ọ zụkatara buying and selling wee jee mee supply ebe dị etu a out of sincerity ihe dị etu a were mee kedu ihe givuru kedu encounter givuru birth to Pinatech because ama m na eh, Pinatech na-arụ ụzọ Pinatech na-arụ ụlọ

n'ụkwụ kpọọ m na computer wee jee na wee jee na construction no it's just over time uh, as a contractor as a supplier uh, you meet things that are uh, construction uh, aspect in the field and you feel oh why don't you venture into it

instead of nje kpere ekpere jụwa chukwu for direction oje jụwa mmadụ you have to finish the spiritual part with god before you now you know involve human Mm-hmm, mm-hmm. than involving human before God. Mm-hmm. Need to know the mind of God before any other thing in, in life, anything you are doing. God has to direct you.

na-ebute ọnụ mmanụ mmanụ gwa mba ụwa ihe Pinatech na-eme ya anyị na-arụ ụzọ anyị na-arụ road construction drainages anyị wụ labourer labourer ka anyị wụ na-arụ ụzọ na-ekpo aja na-ekpo okwute ọ ya anyị na-arụ na-ekuru simenti na-ekuru simenti ọwọwọ ọ kwa ị ghọta um, by the grace of God

a na-alacha mmanụ maka ikpochapụ n'aja na construction i ruo n'Ọka na enwe Pinatech Suite ebe a na aka mmanụ mmanụ maka na ikporo aja so na a sị na onye rụọ ụlọ ya ebi so ọ nya mere anyị ji wee mee dawa ị bịa na Ọkụzụ anyị nwere asphalt plant yes ị ma na kolota a na-egbu egbu hmm. e nwere machine e ji emixi ya a na-akpọ ya not just tanka ọ plant ọ factory ya na-akpọ ya asphalt plant so e nwere ebe m nwere na Ọkụzụ ị ghọta i luo there ị ya-afụkwa machines dụgasịkwa around there and uh, we, we are employing almost 500 uh, workers under Pinnatech under Pinnatech n'ebe ahụ okay. ma ndị na-arụ n'ụzọ ma ndị na-eje ma ndị na-anya tipa ma ndị na-anya nke na-egote okwute ma ndị na-anya nke na-egote aja ma ndị na-arụ na na site ma engineers ị ghọta na ndị ọcha na ndị Nigeria nọ there then anyị nwekwa the same thing na Katsina Katsina State the same asphalt plant nọkwa there ebe ahụ anyị nwere beyond uh, asphalt plant anyị nwere ma crushing machine na-agbali okwute like quarry quarry na-agbali okwute so okay. and uh, so many other things batching plant asphalt plant anyị nwere there so uh, we give glory to God okay. and uh, some of the things we are doing is like giving back to the society for people to understand that um, this gift came from God and uh, uh, before, all before they say na um, onye ahụ abaa n'ụlọ ya na ndị be ya na-eribeti There is a gift God will give you. It's not just for you and your family. It's meant for the generality of the public. Because na onye uh, like uh, some of the uh, developmental projects nọgasị n'Ụmụawụlụ. Onye lụọ ụzọ onye whether ma onye ahụ ọ chọrọ ma ọ chọrọ ọ ya-agbanụ n'ụzọ and anywhere anyị lụrụ ụzọ ihe ọma abata there

ọ ya mee i ruo n'Ụmụawụlụ today ị ya-afụ John Angel School John Angel School is built uh, uh, for Ụmụawụlụ people and the environs okay. you go to school there from JS1 to SS3 without no fee

ewelie gawa school so and why am I doing that what inspired me ọ because na mgbe m na-eto ka mụ na ihe skuulu si jee ị ghọta so e nidili n'oge ebido kwewanya wit ọkụ ị ghọta to catch them young ọ ya mere m ji wee sị bikos na ebe ndị be anyị anaghịzi aga ịgba boy ka e jidebe ndị a na-etonu ka ha gaa skuul bikos onye gaa skuul ọ malụ na ọ nidili work ọ nidi good job nidie ịdị dedicated in life ị ghọtanụ so ọ part of the no, things no. Um, so far. chukwu gọzie gị sa ọ gọzigoro gị already na nchịkọta ihe m ghọtara ebe a bụ na nọmba 1 nna gị bụ nna anyị ukwu onyekaozuru na diọkpala nne gị bụ ndị chineke yuzuru were kwaara gị ụzọ i were zọta onwe gị wee kwụrụzie taa ọkwa ya now um, maka ịdịtụ ha nso maka ọ na especially ị bịa na nwaanyị ibe gị na ụmụ nwoke ga-eje ọ ma-adị mma ya anaghị aka n'ime now kiri sofa um, onye na-afụ gị echee na ị bụ onye 20 years anyị amarọ na ị lụgo nwaanyị ọ bụ na ị lụgo ị gwa anyị gwanụ anyị ụmụ ole chukwu ji wee gọzie unu ọ bụrụ na ị lụgo then ka anyị pịachie akwụkwọ ka ka ofuchi ka anyị bie daalụ n'ọnụ nwaanyị mụta jide n'ụmụazị wee ghọta so and God has been wonderful ị na-anya ya afụ mụ na my love ya afụ mụ na onye begobe ya ọrụ ọrụ ikenga ihe nkiri ikenga mana ihe ọwụna chukwu ihe ọwụna ị na-eme aka chukwu ya mm. chukwu ya-enye gị onye ma obi gị so chukwu nechara anya na-enye jee setere m ọwụrụ ọ ma obi m ọ ma obi m mm. ọ ma obi die wụrụ ife nkiri mụ wụrụ lọọlọ mụ ịghọta so and eh, chukwu agọzigo anyị ụmụazị ịghọta anyị na-ekele chukwu eh, kedu ihe ị nwere ịgwa nna gị and your elder brother Sir Emmanuel Ndubuisi ah, ihe m nwere ịgwa nna m wụ na nna m dị 88 years and eh, ekpere m na-ekpe n'isie mbọ niile m na-agba n'isie to the glory of God ka Chukwu nyekwuo nye ogologo ndụ na arụ isi ike ka ọ nọrọ lachaa aka ihe o mere because nya wụ nwoke ataka ahụfụ n'isi anyị o ji wee zụpụta anyị ka ọ nọrọ lachaa aka ihe o mere and chukwu na-eme ya because iru ofe ya ọ kwụsie ike na-ana ịtọ na-awa ọjị na-enwe aṅụrị ị bata ọ gọzie wụ sị ya dụrụ na mma so and eh, my senior brother wụ ụkpaka wụ my mentor o nweghị ndị ọgaranya ka ọ wụrụ and eh, ekpere m na-ekpe n'isie wụ chukwu ya nye ogologo ndụ na arụ isi ike ụmụazị chukwu ji chọọ ya mma ịnọ ka chukwu dowe ha ndụ ka ha na-enye aka ụkpaka amụtago ma doctor mụta ma ndị mee masters mụta ma ndị nọ n'obodo mmadụ naabọ n'obodo oyibo arụ ọrụ so ị hụ na nya wụ ngozi ya bụ ụkpaka gbazuru agbazu ọ gba n'udu mmiri gbaa n'ọkọchị so ya wụ ngozi nọ n'isi e, and ogologo ndụ ka anyị na-ayọ chukwu na-asị chukwu na-agọziwe nye because ohu business ya na-eme ka nyanwa na-emekwu nyanwa diversify na-arụkwu ma construction so ị hụ na na kpọsị mmadụ kwara mmadụ ka ọ na-akpọ onwe ife mhm. Daalụ. ekele m unu. nnọọ ee igbo bụ igbo anya m akara anya unu unu anụgonụ maka ana m agwaba unu na a na-enwe diọkpara nwee diọkpa ee na unu fụ ihe chineke mere na ndụ nwanne anyị nwoke o nweghị dibịa gwọọrọ ya ọkechie ihe na edibịa ya ebe a na edi oke ite efugo na ibobo na edi ibobo na ịmama mụta dị dibịa so ka unu wee fụ na etu aka aja aja si ebute ọnụ mmanụ mmanụ maka na ọ bụrụ diọkpara niile ka obere nwanne ya ga-enupụ isi na mbido ụwa ya o jee bọ ya o kweghị ya o wee ganatakwa o gosiri na diọkpara nke a abụrụ diọkpa maka o nwere diọkpara ọ ya abụrụ ọ tụghapụ ya si ya zọba onwe ya na ọ bụrụ si ya bụ nwoke ọ na-eleba elu ya n'obere nwanne ya achọghị ịba uru mana o si etu abegịrị kpọrọ nwanne ya site ebe nna ya medebere ka anyị were ya na-amụta ihe na ịmara ihe ị ga-emere nwanne gị mee o nwere sacrifice imekwa dị too much maka na nna m si na o nwere ebe i ya eduru onye ije i si ya gịnị i si ya baị baị and na diọkpara nne ya na nna ya dugide duru onye na makris bidoro ya shop e wee si ya baị baị aka chukwu na grace of god ọ na-ekwu o wee bụrụ na ọ dị n'ime ya o wee were ire gụọ eze ọnụ ghọta na erugokwa ebe a si ya gịnị baị baị di anyị zọba onwe gị o wee zọba onwe ya wee mee gịnị zọta onwe ya taa ekpere anyị na-ekpe n'isi ezinụlọ ya papi ya mami ya eh, diọkpara nne ya nyama na onwe ya makris kọmputa pinatek conglomerates bụ na chineke malitere ọrụ ebube a ga-arụru ya n'isi site n'afa nke nna na nke ọkpara na nke mmụọ nsọ amen n'otu aka ahụ a sị na agwọ ofu onye fụrụ na-aghọ eke na a bịa ịbụọ ọ bụ izu jehova usuu nile nke ndị agha abụrụ onye nke ịtọ unu nee anya n'akụkụ anyị unu ga-afụ our elder brother a very big stakeholder mmiri agụata ji dị ebube mmiri igbo ukwu kingdom chief sir ọsọndụ nnabugwu ka e jekwukene ya ka ị mara na o nwere ife ọ ya agwa one minute maka ọ bụrọ onye oke okwu gbasarụ aka aja aja na-ebute ọnụ mmanụ mmanụ ka anyị nwee ike wee zọrọ onwe anyị n'obe ọkụ akarịka etiri let's have you sir daalụ sir daalụ nụ ịma na ọfịs nọ na ya bụ ọfịs ya ijere ijere amarọ na unu ga-abịa onye na ọbịbịa onye nwe anyị abịa m here wee unu batazie jekwute m ebe a nwere ihe m ga-atụnye n'ihe a na-abụrụ na onye unu bịa na nke ya unu ma ya ofuma mana ị na-abịa close to him every day be learning things too nwata ka ọ bụ mana o dogo m anya na chineke ji onye a alụ ọrụ gosi ihe ọgwụ ahụ na-aba chọọchị amaghị m ịgbara ịma mmadụ ofuma ama every 12 ọ ga-ama sị ọ gachaa ọ bata nọdụkwa ebe a life ya nwere ka ọ dị let me tell you ị ma ị gụọ anyị nwa bụ ndị anglikan ị gụọ psalm 127 verse 1 ị gụọ 1 ọ sị gị except the lord guide the city mm-hmm. you know the work of the sentries are also except the Lord build the city you know but ị bịazie na verse 2 sị gị it is useless waking up early and going to bed yes. late yes. for the Lord provide for his beloved one while they are asleep yes. na na gara gara bụ ego nri ụba si na chi ụba si na chi you know uh -huh. so I believe na akwụkwọ nsọ abịa m ya nso fụ na ọ na-atụ egwu Chineke And God said that na enwe five things he must honor. That five things, one bụ obedience, two bụ two bụ humility, three bụ hard work, mm-hmm. four bụ long suffering, ya ogologo ntachi obi, uh-huh. then five bụ sacrifice. Oh, yeah. Anyone in anchor near God will answer you. Also, the name you also one because sacrifice is important. Hard work is important. onye na-apụ ọfịs ya 7 o'clock naa 6 mgbede ọ ga-enweta ihe ọ ga-eji zụọ ụmụ ya kama ya sizie na o nwe nnukwu ị na-ege m ntị na so onye a wee bịa nwee chineke wee bukọọ ya o nwee a lot nweekwuo obi nwayọọ if you don't come close you won't know na kpuo nọdụ nwayọọ there are things he doesn't do mana ị ga-ama so um, it's a privilege nwata ka ọ bụ ịma onye ọ bụ na-enyelụ ndị mmadụ aka nweta nso ọ gwara ụnụ abaghị m ọ na-enyelụ people aka nnukwu mana o mechaa sị gị ị na no noise ị ghọtana ah, so that is it na banyere na ụmụaka m anyị na-ekwu maka ya oke ite jọrọ nwere ihe bụ oke ite ị ma na ndị mmadụ ama nna anyị bịa mgbe ọ na-agwa anyị na a wụrụ ụkwa awụ sị papa kee ihe ị mean na a wụrụ ụkwa awụ ọ sị na ụkwa nwere so many process i nene process ụkwa gara before ya eribie ma onye pụta sị gị kanye m ụkwa kanye m ụkwa nye m ụkwa mana ebe a na a wụrụ ụkwa awụ ụkwa gara almost five process before ya eribie ị bịa fụ ha na-aga ife ya na nwanne ya nwe nwanne ya bata ebe a na-efi obinye n'ụcha ndị be anyị na-eme mana nke ndị a dị egwu obinye ọnụ ebe a ya nwata nọrọ ebe a ị na-awụ ndị ha ebe ị fụrụ onye ị fụ onye ebe ị fụrụ onye ị fụ onye that is the thing so chineke anyị fụrụ nwee ka ọ na-esi eme ife and ife a ụnụ na-eme a like m ya because na-agwa ndị igbo anyị obere ụmụaka oke ite bụ wayo everything nwee process ị ga through that process ị ga-enwe ego enwero business ị nọ na ya consistency gives money you know e, life is like a cycle mhm. ọ bụrụ na motor spare parts ka ị na-azụ i megide emegide emegide ọ gagide o nwee ike ị na-apụ na ya kwapụ ka i je ime ọzọ ọ bụrụ mgbe a ka line ka ọ bịa so ọ na-adaba and na ị mụ afịa mụta ya kwụba aka gị ọtọ you must be somebody in life ọ ya bụ ife m gwa ụnụ five things God must honor ị gụkwa ya ị fụ na mmadụ ịgba mbọ na-eme ife mere yes enwero e magic to all these things enwero magic so ana m ekele ụnụ rinne na ife a ụnụ bido and daalụnụ aka aja aja na-eme gịnị na-ebute ọnụ mmanụ mmanụ maka na ụtọ ndụ bụ na gịnị na ndụ ọ bụrọ n'ọnwụ this is Pinatech and Pinatech to the world